a sirilen nɛgɛ la n hakili la u bɛ ka kuran bila cɛnin na cɛnin bɛ kule mɔdɛli bɛɛ la makaritɔ ko mɔdɛli bɛɛ mais u bɛ ka kuran bila a la ayiwa min jate minɛna an y'a ye bɔlɔlɔ sira ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ ɔ ko procureur de la commune kati o de ye yamaruya di sisan ko fo ka nin tigi de ɲini mhm. ko k'a minɛ ko ka na n'a ye n hakili la o fɔra neuvième arrondissement cɛdenw ye mhm. n'o o ye santigi sisoko mhm. o n'a ka cɛdenw ye kunu u bɔra ka yala ka fan bɛɛ yala o y'a sɔrɔ video nin u m'a dɔn fɔlɔ a kɛra yɔrɔ min na mais u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko nin video nin ko a kɛra samaya wa a kɛra soudeur dɔ de fana ka yɔrɔ la o ka atelier kɔnɔ wa a filmera yen de fana wa mɔgɔw yɛrɛ minnu kun ye video nin lajɛ ka ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ mɔgɔw jɔlen don u bɛ ka video nin lajɛ mais a bɛ ka kuran bila cɛnin na tuma dɔw la f'u bɛ kuran bɔ a la a bɛ tila ka ɲininkali kɛ ko est-ce que aw kelen bɛ ka phase kɛ a la wa phase ye c'est-à-dire walasa kuran ka se ka pase ka ɲɛ ka dɔ fara kuran kan cɛnin kɔni bɛ kule mɔdɛli bɛɛ la ayiwa bɛɛ se anw de wulila o la ka taa ɲinini kɛ ka taa bɔ a kalama k'a fɔ tiɲɛ na Mhm. procureur de la commune kati mhm. o tun ye a fɔ neuvième arrondissement ye k'u ka cɛnin ɲini u ye ɲinini kɛ f'u taara bɔ atelier in kan mhm. u taara bɔ atelier in kan u y'a ye mɔgɔ minnu fana n'o a kɛra olu ɲɛna n'o olu kɛra a seereya ye olu mɔgɔ damadɔw tun bɛ yen u y'o mɔgɔ naani minɛ kunu ka taa ni o ye mais min yɛrɛ kɛra sababu ye bɛɛ musa o y'i yɛrɛ ɲini kunu u ma o ye eh, musa awɔ ko musa sisoko awɔ ko tɔgɔ jumɛn fɔ a ma ɛ ko le fou i le fou awɔ ko musa fatɔ awɔ ko fatɔ an bɔra o de kalama ko cɛnin min bɛ ka kuran bila cɛnin na k'a tɔgɔ ko musa sisoko ko le fou ko fatɔ ko bɛɛ b'a dɔn a ka patɔrɔn de ye o ye bon ko a ka patɔrɔn de ye o ye ko mais ko cɛnin yɛrɛ ko suɲɛnikɛla don k'a bolo ka fiɲɛ mhm. o kɔni o kuma fɔra mhm. parce que a yɛrɛ y'o fɔ ko tiɲɛ na ko cɛnin nin k'a bolo ka fiɲɛ mhm. ko sabula ko eh, kunkafela dɔ b'u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ k'a y'o de ka telefɔni suɲɛ ah, o ka smartphone o de ye le fou in wele k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ a ah, karisa ye n ka telefɔni suɲɛ a ye fatɔkɛ wele sa o ye fatɔkɛ wele ɔ le fou wele ɔ n'o ye musa ye ɔ n'o ye a yɛrɛ ka patɔrɔn ye fana ye petinin ka patɔrɔn ye donc a ye petinin minɛ de la k'a siri nɛgɛ la ɔ ka sɔrɔ ka tasu ka kuran bila cɛnin na cogoya bɛɛ la ni gɛlɛya yɛrɛ ti tɛmɛ fɛn min kan n hakili la nin kuma nin a fɔra bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ y'i ta fɔ mais anw wulila ka taa ka taa ko ɲɛɲini an taara a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ko nin nin kɛra mais le fou y'a yɛrɛ ɲini kunu le fou ma se ka minɛ a ma minɛ ko sɔgɔmada in na n hakili la u ye kunnafoni di an ma k'a fɔ ko 5 heures du matin parce que polisiw tora a nɔfɛ k'a ɲini ko 5 heures du matin k'u taara a sɔrɔ eh, kanajigila a terikɛ dɔ ka so kɔnɔ a tun bɛ sunɔgɔ la i b'a dɔn polisiw tɛ don mɔgɔ ka ten n'u ma heure dɔw jate minɛ donc u y'a to fɔlɔ fo heure légale ka se ka sɔrɔ ka taa don musa kan le fou kan ɔ k'u don ayiwa k'a ni kalaman wulila ko k'i yɛrɛ ɲini k'a sera ka bɔ da fɛ k'a ye kogo ta k'a b'i cun mhm. k'u y'a minɛ nin waati nin na a b'u bolo bs an bɛ kuma na nin waati min na o bɛ ka musa ɲininka ah. mun na i ye kuran bila cɛnin na ah. mun na i ye cɛnin torturer bs hmm. an ka sariya fana b'a fɔ constitution b'a fɔ ko adamaden e tɛ se ka baga adamaden ma ka a golo ɲagata k'a hmm. k'i b'a fɔ ko e de y'a da ou bien ka fɛn modèle dɔ ta k'o ɲɛsin a tigi ma ka sɔrɔ i ma tɛmɛ sariya ka bolo fɛ o kɔnnen don an ka sariya ba fɛ ɲininkali awɔ a cɛnin sirilen bɛ cogoya min na ani kuranko bɛ cogoya min na a yɛrɛ b'a la ko ka phase k'a la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko le fou kelen tɛ ma nin baara kɛ mhm. a tɔw dun olu bɛɛ de minɛna sisan bs ah. i ye min fɔ tiɲɛ don mɔgɔ duuru de minɛna mhm. sisan olu de bɛ eh, 9e arrondissement mɔgɔw bolo mɔgɔ duuru minnu minɛna minnu tun bɛ a kɔrɔ minnu tun bɛ k'a lajɛ ani minnu tun bɛ ka kuran bila ani min yɛrɛ y'a filime fana parce que nin bɛɛ ye jɛkulu kelen de ye donc u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ mais min y'a filime o fana ye ko wɛrɛ ye mais u bɛɛ lajɛlen minɛna awa an ye kuma min mɛn fɛnɛ a ko la awɔ k'a fɔ ko nin tɛ bi video ye k'a kɛra a mɛnna awɔ ani nin sɔrɔla cogo di kosɛbɛ ko bi video tɛ ko eh, nin nin nin video nin a kɛra k'a bɛ san kelen ɲɔgɔnna bɔ bon n hakili la u fɔra ɲɔgɔn kɔ parce que jɛ jɛjugu mhm. a laban ye ɲɔgɔn kɔbila ye mhm. bɛɛ lajɛlen b'o dɔn mhm. ɔ n hakili la ko ani min yɛrɛ ye nin kɛ min ye video ta a n'o de bilala ɲɔgɔn na nin wagati nin kɔnɔ le fou de bilala ɲɔgɔn na min ye video nin ta ja video in gardelen don ale bolo ale fana ko ko komi bi ne ni e tɛ bɛn an bɛ ka kɛlɛ donc ne na video nin yira mɔgɔw la e ye min kɛ waliden na bɛɛ lajɛlen n'a ye o de kama a y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ dɔrɔn mɔgɔw y'a ta bɛɛ lajɛlen bɛ ka video nin lajɛ an ɲɛ bɛ cɛnin sirilen na waliden a bɛ kule la fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ k'a yɛrɛ ɲini a bɛ k'a fɔ n tɛ sonyɛni kɛ bilen n tɛ sonyɛni kɛ bilen mais o bɛrɛ ta le fou n'o ye musa ye a bɛ k'a ka baara kɛ a kɔni bɛ ka kuran bila a la bila cogo modèle bɛɛ la donc n'i y'a faamu awɔ mɔgɔ min ye video nin bila bɔlɔlɔ sanfɛla la ale tun bɛ fɛ k'i venger musa sisoko nin la n'o de ye kosɛbɛ u bilala ɲɔgɔn na de an ye kunnafoni min sɔrɔ o kan ko ninnu mɔgɔ fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ko mais u y'a garder wa cɛnin man ka bɔ nin na dɛ min ye video nin kɛ parce que ale tun bɛ se k'a bali ani mɔgɔ minnu tun jɔlen don olu fana tun bɛ se k'a bali nin ko in ka kɛ dès lors k'olu m'a bali donc u bɛɛ lajɛlen bɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ nɔ minɛ sariya fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn n hakili la hali min ye video nin ta a ye video in ta kun jumɛn na et puis mun na ale y'a to fo san kelen ka tɛmɛ bi ka sɔrɔ ka video in yira mɔgɔw la parce que dɔrɔn ko dɔ de sera ale ma min bɛ tali kɛ ale ni musa cɛ ye donc ale y'a essayer maintenant k'a b'i tajuru sara musa la donc o de ye ka se ka nin bɔ k'o yira diɲɛbaa bɛɛ la parce que ale y'a dɔn sisan ko kojugu de don n'i y'a ye a y'a garder a b'a dɔn ko kojugu don donc n'i y'a ye fana bi fana a y'a bɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'a bɔ bi k'a bɛna ni ɲagata dɔ ye ka ɲɛsin musa le fou in ma donc ale ta ni musa ta in an bolo nin fila bɛɛ kan ka kɛ kelen ye mais an ta ye barokɛkan ye an tɛ sariya mɔgɔ ye dɛ ayi mais sariya ye mun fɔ an bɛ se ka dɔɔnin fɔ o la a yirala mali sariya la k'a ko châtiment corporel o interdilen don kosɛbɛ o tɛ kɛ mali la kosɛbɛ kosɛbɛ constitution y'a yira k'a fɔ fɛnɛ eh, que la personne humaine est sacrée kosɛbɛ donc i tɛ se ka taa ka mɔgɔ ta k'a ŋa- a ɲangata awɔ bila ten kosɛbɛ constitution yɛrɛ sa n'o y'a fɔ ma loi fondamentale Kosɛbɛ, kosɛbɛ, o y'o kosɛbɛ.
kɔn o tɛ Awɔ. bɛn cogoya si la n'i y'a kɛ k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ ɲangata ka taa bila foli san tan ɲangata i bɛ se ka juger o kɔnɔ donc an bɛ se ka mun fɔ sariya ko la o y'o yɔrɔnin ye ayiwa jacques soudeur ani ɲangatali ah ayiwa soudeur bɛɛ bɛ nin kɛ wa ou bien nin ye nin dɔrɔn musa le fou dɔrɔn de ka baara ye ou bien nin bɛ nin ye laadala ko de ye ayiwa an t'a dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ nin kɔni kariyara ka nin ta ka nin siri tan est ce que soudeurw b'a kɛ wa u t'a kɛ wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ko mɔgɔ kan ka a ko jate minɛ quoi est ce que y'a faamu parce que ne yɛrɛ t'a dɔn fana k'a fɔ k'i bɛ se ka kuran bila mɔgɔ la ta k'a tigi tɛ sa quoi. awɔ ah eh, ayi eh, eh, o bɛ dépend kuran phase la. ɔ oh. c'est à dire kuran intensité la a bɛ se ka kɛ. awɔ awɔ awɔ donc kuran dɔw bɛ yen u tɛ mɔgɔ faga a bɛ f'o ma énergie domestique. kɔmi mun bɛ ampoule mɛnɛ a b'i gosi mhm. mais a tɛ se k' a t'i faga a ah, bon nin kuran bila in kɔni ni barika de bonyara a bɛ sɔn ka eh, cɛnniba don ɔ nin kuran bila in kɔni n kɔni b'a dɔn kɔni ɲagata kɔni b'a la parce que cɛnin tun bɛ kule min na nin ye siga foyi t'a la k'a fɔ fɛn dɔw b'a la quoi mais k'a fɔ k'u bɛ u bɛ nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ sen tɛ kɛ ala ye k'a dɔn Oh, c'est à dire que nin ye fɛn dɔ ye an b'an yɛrɛ ɲininka sisan sa parce que mhm. n'i ye le fou ɲininka peut-être que le fou hakili la mhm. a bɛ ka éducation de dilan na a bɛ ka eh, eh, eh, ko lase nin ma k'a éduquer k'a dilan donc bɛɛ bɛ fili n'i ka tiɲɛ ye est ce que a fili n'a ka tiɲɛ ou bien fa de wolo fa
bon an y'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ si filɛ ka kuma min fɔ dɔw ko k'a jo bɛ cɛnin na k'a ka kan ka cɛnin corriger ko parce que ko zon vraiment mɔgɔ caman y'o fɔ ko zon ko n'i y'a ye i bɛ i bɛ i bɛ hinɛ zon na k'a m'i ta ta mɔgɔ caman ye o fɔ mais bɛ ɛɛ eh, mais eh, est ce que éducation bɛ se ka se fo nin niveau fana la wa est ce que nin bɛ kɛ sababu ye ka cɛnin bɔ sonyɛni na wa bɛɛ ne hakili la c'est à dire an tɛ se k'o o o o si dɔn quoi est ce que nin min bɛ ka kɛ o a n'a ye fɛn min suɲɛ parce que n'i ye n'i ye zon n'i ye zon minɛ. fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a k'a la a bɛ ɲininkali bɛ kɛ fɔlɔ a ye mun de kɛ ne ko k'a ye telefɔni ta nin filɛ ka min kɛ est ce que nin ni telefɔni tali nin kan ka nin ɲagata nin kan ka nin sɔrɔ parce que telefɔni fana don wa parce que n'i y'o fɛn in fila bila ɲɔgɔn kɔnɔ i bɛn'a ye k'a fɔ ko a ye dan tɛmɛ o de kama anw bamananw fɛ yen an b'a fɔ k'i n'i y'i jo bi i laban i bɛ t'i jalaki sɔrɔ a kɔnɔ o de ye sariya mɔgɔw ta yɔrɔ ye donc n'a dira sariya mɔgɔw ma mɔgɔ min ye telefɔni suɲɛ ani mɔgɔ min y'i ka da kari ani mɔgɔ min nana ka na ka na bin i kan olu fana bɛɛ ka ɲagataw bɛ u dama bɛɛ si i s'a fɔ fo a ka di sariya ɲɛmɔgɔw de ma olu de bɛ se k'a dɔn maintenant k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin na nin de bɛ nin kɛ ne bolo an bɛ jamana min kɔnɔ o ye sariya jamana ye isaka o tiɲɛ mais jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko an ka sariya mhm. a ye a ye limite jira mhm. fɛn dɔw bɛ yen par exemple n'i y'a jateminɛ mhm. nin soudeur nin a ka apprenti de don donc châtiment corporel a y'o de lase a ma pour que a kana sonyani kɛ bilen n m'a fɔ n k'a ɲɛna mais châtiment corporel don donc o b'an lase ekɔliso ninnu na ekɔliso la a fɔra ko kana denmisɛnninw bugɔ bilen an n'a résultat ye denw tiɲɛna u tɛ ɲuman kɛ bilen parce que châtiment corporel tɛ kɛ n'o tɛ an k'an to ekɔli la an tun bɛ ɲangata donc mɔgɔ caman ka éducation redressée la parce que ɲangata tun bɛ yen est ce que ni ɲangata bɔra an ka société kɔnɔ o est ce que mɔgɔw bɛ se ka dilan bilen est ce que denmisɛnninw bɛ se ka dilan bilen est ce que a kɔlɔlɔ tɛna barika bonya
bon ne b'i rejoint yen yɔrɔ la parce que n'i ye ne yɛrɛ fana ɲininka ne yɛrɛ b'a fɔ n ko o o o o bugɔli min n'a tun bɛ kalansow kɔnɔ ani an ka sow yɛrɛ kɔnɔna la ni denmisɛnnin ye fɛn kɛ i b'a bugɔ an ka maakɔrɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko n'i ma den ɲɛji bɔ ko don dɔ k'a b'i ɲɛji bɔ an bɛ olu fɔ bon olu kɔni olu ye correction ye an bɛ olu faamu quoi ɔkɔliso mhm. ta fana tiɲɛ na tuma dɔw la ɔkɔliso dɔw tun y'a dama tɛmɛ kosɛbɛ mhm. est ce que y'a faamu parce que punition modèle dɔw tun bɛ yen mhm. tiɲɛ na a tun bɛ denw bana est ce que y'a faamu parce que n delila ka bɔ a dɔw yɛrɛ kalama k'an to ɔkɔli la o o sɔninw de karila parce que u tun b'a fɔ k'i k'i bolo kɛ tan tan voilà u tun bɛ bere dɔ ta k'i bugɔ tiɲɛ na a tigi sɔnin karila a kɛra a tigi yɛrɛ la bolodimi ye voilà bon bon bon o de kama a bɛ fɔ ko n'a fɔra k'i kana mɔgɔ ɲagata parce que ɲagata in bɛ taa se fo yɔrɔ min na i t'a dɔn de quoi kunbɛ cogo de tɛ a bɛ taa k'i bolo da tuma dɔw la surtout n'i diminen don bɛs an ka zon minɛ sisan sinon i ye min fɔ tiɲɛ don olu kan ka na an ka sariyaw kɔnɔ an ka duw kɔnɔna la an kan ka denw éduquer k'u bugɔ n'u ye kojugu kɛ n'a ma ɲɛ i b'u bugɔ walasa u ka bɔ a la mais bugɔli nin i b'a kɛ hakɛ de fana la i kana tɛmɛ o kan bɛs est ce que y'a faamu o fana o bɛ se ka kɛ mais bɛs n'i ye jateminɛ kɛ e y'i ka zon minɛ zon delila ka e ka eh, fɛn dɔ sonya mhm. ou bien zon delila ka taa ka taa e ka magasin dakari mhm. k'e mago sa foyi tɛ e bolo mhm. a fɔra k'a ye zon bɛn a ye zon bɛn k'a ye mun de kɛ a ka a tɛmɛtɔ la a y'i bolo fa muso ka tiga la yanni e k'a faamu k'a fɔ k'a y'i bolo fa muso ka tiga la eh, u ye zon minɛ ka na di e ma e kɔni hakili bɛ min na e ka magasin min dakarila bɛɛ y'i kɛ zon kan ka zon bugɔ sisan mais si e kɔni nana dɔrɔn e sera ka nɛgɛ ta ten k'i ɲɛsin zon in ma parce que e b'i yɛrɛ de ye sisan e b'a fɔ ko n'i ma nin bɔ nin na a laban min ye ne sɔrɔ a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o de kama fɔ k'an k'a to sariya ka bolo kan n'a fɔra bɛɛ k'i ka kiri tigɛ i yɛrɛ ye an bɛ sɔn ka dan sagon quoi ɔ eh, saka o tiɲɛ o mais faut que kiri fana ka tigɛ a ɲɛ ma parce que mɔgɔw bɛ mun ye ka caya généralement u b'u ka sow minɛ a bɛ taa fanga la t'a sɔrɔ so bɛ tila ka bila souvent f'a bɛna a ɲagari labɔ fɛntigiw la o de y'a kɛ mɔgɔw fana tigɛra en tout cas u jɔrɔla u b'a fɔ ni n taara ni n ka so ye fɛn tɛ bɔ a la n'i ma janto yɛrɛ so bɛ na k'an agresser donc o de nana ni article 320 ni fɛn ninnu ye mɔgɔw diminen don parce que sariya bɛ yen mais sariya tɛ appliquer ou bien sariya ma dafa ou bien a tɛ appliquer ka ɲɛ a mɔgɔw fɛ donc o de bɛna ni gɛlɛya caman fana n'o tɛ ni mɔgɔw tun dalen don sariya la mɔgɔw tun dara a kɛbagaw la a bolibagaw la mɔgɔ kan bɛɛ tun b'i ka so minɛ ka taa n'a ye o mais bi bi in na problème b'o yɔrɔ de la oui bon n'an y'o fɔ bɛɛ sisan an bɛ don société yɛrɛ ka marabaliya yɛrɛ fana kɔnɔ an ka ɲɛmaaw fana ka marabaliya kɔnɔ ani an ka kiritigɛbaw ani an ka lakanabaaw an bɛ don hali société yɛrɛ kɔnɔ parce que ninnu bɛɛ bɛ bɔ an ka duw de kɔnɔ an bɛna don olu fana maraw kɛcogo kɔnɔ e y'i den mara cogo di fɔlɔ an ye o de fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la fɔlɔ mara tun bɛ yen kalanso tun bɛ yen so tun bɛ yen hali kɛnɛma na bɛɛ tun bɛ jɛ ka denw mara mara de bɛ den lase ekɔliso la mais ekɔliso tɛ se ka den mara den maralen de bɛ se ka kalan kɛ ka bɔ o la n'o kɛra juge ye siga foyi t'a la o na kiri tigɛ ka ɲɛ mais an ka société bɛɛ de tiɲɛna bɛɛ n'i ko k'an n'an ko k'an ma kuma o kan tiɲɛ yɛrɛ la fan bɛɛ tiɲɛnen don est ce que y'a faamu mais an kɔni b'a dɔn mɔgɔ kelen kelen kelen kelenw bɛ yen parce que ala ko ten n'i y'ale tɛ ka dugukolo meleke ka taa n'a ye hali bi ale ɲɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnama kelen kelen kelen kelen na minnu b'an cɛ la voilà bon olu de kama vraiment an b'olu de ka lahɔrɔma la bi quoi a mana kɛ cogo cogo la a tiɲɛna cogo cogo bɛɛ juge t'a ka kiri tigɛ ka ɲɛ polisiw tɛ minɛli kɛ ka ɲɛ sariya kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ damadɔw bɛ yen tiɲɛ na olu b'u ta kɛ sariya kɔnɔna la donc an b'o olu de ka hukumu kɔnɔna la sinon yɔrɔ in bɛɛ de tiɲɛna bɛɛ an tɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ baga dɔ ma k'an bɛ fɛn dɔ kan o de nana ni i ye min fɔ ye bɛɛ k'i ka kiri tigɛ i yɛrɛ n'i ye zo minɛ u b'a fɔ ko non ayiwa a y'a faga ou bien a y'a jeni yan'aw ka se n'a ye polisiso la parce que olu bolo ko hali bi a bɛ bila bon o kuma ninnu de bɛ yen mais société kɔni kɔnɔ sariya min kɔni sigilen don n'i y'i ka zo minɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ se n'a ye fangalamɔgɔw ma fangalamɔgɔw fana olu fana ka baara ye min ye olu bɛ se n'a ye kiritigɛlaw ma o de ye jamana sariya ye ko ko bɛɛ mhm. n'an y'a jateminɛ ala ko ten ten ko n'an dafara mɔgɔ saba la a ye ɲɛmaa dɔ ɲini aw ka sariya dɔ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa aw bɛ se ka aw yɛrɛ bɔ o sariya kelen de bɛ jamana kɔnɔ o ka ɲi o man ɲi o ne bolo an kan ka taa o sira fɛ mais n'i y'a to bɛɛ kelen kelen kelen kelen n'a bolo mhm. a bɛ kɛ tiɲɛni ye